ndati yayi ifenso tibwere pano tiyankhule ziwiri zitatu zimene nafenso zili kukhosi kapena zimene amalawi ena akhala tsopano ayamba kuzidandaula ndiye mukhale pamenepa musatalikire nkhani yanga yoyamba ikupita kwa anyamata amene ndithu anyamata amayenda ndi zikwanje anyamata amene amavuta muno m'malawi ankayenda nthawi imeneyo ndikumaziona ngati mashasha madolo eh, anamandwa akatundu pakuvuta kapena kuti pokhapa anthu pofuna kuti mcp isatuluke mboma lero ya mcp idazizimuka itatuluka mboma panopa anyamata aja ayamba kumangidwa ayamba kukakhala tsopano ku ndende asiya mabanja awo mabanja abwinobwino aja zasanduka zibwenzi zoti panopa tsopano akungozipitisira mgayiwa ndikumakadya ku polisi ndiye ndimafuna ndinene pano ndiliuze boma la dpp ndiuzenso akuluakulu a chipani cha dpp kuti akanganya amenewa musawasiye muwafinye zenizeni muwapotokole zenizeni alire zenizeni amenewawa a mcp panopa anthu amenewa amavuta kwambiri kumenya anthu mulilongwe kumenya Namiwa komanso kumenya ma civil servants kumenya anthu ngati mwina mwake iwowo dzikoli adalitungira madzi adali ampwiyawo kapena adali azigogo awo okha ifenso azigogo athu adatungira madzi dziko la malawi ndiye kudapezeka kuti kudali anyamata anthanana amene akapasidwa ma 2000 amene akamwesedwa mahewu ndi cholinga choti azimenya anthu lero zaonekera mahewu aja akumwera sopano ku ndende mahewu aja akumwera ku polisi mahewu aja akumwera mgalimoto muchimbaula muziwatsekera mmene muja muchimbaula muja muziwatsekera mmene muja azikhala mu nthawi yayitali musamawapase mpata muziwapasa mmene mujamo mahewu aja achimwendo tengani mahewu anyamata aja azikamwa kumeneko simumawapasa mahewu ndiye ndimafuna ndinene pano kuti tengani mahewu aja munkawapasa aja azikamwera ku polisi mutenge zakudya zija mathupini aja muzikawapasa ku polisi azikagula zakudya kumeneko nkhani imene ndiyisiyire pamenepo tibwere pa nkhani iyi yo iyi yodzuzula tsopano chipani cha mcp pali anthu ena ake kagulu kena kake ka mcp kakumafuna kazipanga zinthu zoti ziziasokoneza kwambiri ubongo wa amalawi aya dpp yalowa mboma pompano pompano dpp sidathe miyezi itatu ili mboma iyayi koma a mcp pano ayamba kulubwalubwa ndi kumayankhula kumanena kuti iyayi panopa mafuta akusowa magesi akuzimazima eh, fuel koma shuga koma iyayi njala koma feteleza ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kuti a mcp mavuto amene akukumana ndi amalawi pano fungo lache ndi inuyo inuyo mmene munkatuluka mboma munali zinthu zimene zimavuta kale so dpp singabwere lero uh, two months three months mavuto onse wa ndi kutha uh, bala limene limachapa uh, achakwera panopa tinganene kuti amuthalika akulimalizisa bala limene amachapa achakwera koma ndoti a- amuthalika ali pa changu kwambiri kulichapa bala limeneli ncholinga choti inu a mcp mukhute chifukwa mukuoneka kuti njala yakufinyani ndiye panopa a- amuthalika ali pakati a, pofinya bala limene chakwera amalifinya komano a muthalika ali pachangu kwambiri kulifinya bala limeneli ndi cholinga choti lipole lipola bwanji bala limeneli tikumva zoti ku malawi kukubwera chimanga chikuchokera ku uh, uh, zambia chimene amuthalika adangoyimba foni kuti ndikufuna chimanga matani mwakuti abwere kuno anthu anga azidya chimanga chimenecho chili munsewu chikubwera limenelo ndi bala limene linakumba uh, mbuye wanu uja chakwera ndiye muthalika akufuna kuti bala limeneli lipole Uh, tikafika pa nkhani za mafuta mankha, uh, nkhani za mafutanso chimodzimodzi ndi bala limene inu a mcp mudalikumba kwambiri kuti balali likhale chonchi panopa muthalika ndi anyamata ake akuthamangisa mafairo ndi cholinga choti kuno ku malawi uh, mafuta akhaleko komanso pa nkhani za magesi magesi akuvuta tonsefe tikuona ndi masowa koma panopa nduna za muthalika zikuthamanga ndi cholinga choti magesi amenewa kuno ku malawi aziyaka osati ngati mmene amachitira ah, achakwera ali mkati mwa bomamu nkumangoyankhula kunena kuti ayi e, ndikufinya bala e, ndikufinya mabala e, ndikufinya zithupsa mm amuthalika akuthamanga ndi anyamata awo ndipo pano ali pa ground china chilichonse chitheka inu a mcp mukhale chete ndi kukamwa kwanu konyasaku chifukwa inu mu nthawi ija anthu akamadandaula kuti mafuta akusowa muno inu munkayankhula kuti boma ndi lomweli tsopano pano a dpp musamayankhulenso mawu onena kuti boma ndi lomweli mpaka 2000 kapena 2080 mm malawi amatembenuka nthawi ina iliyonse inu a dpp ndimafuna ndikupaseni chenjezo zija zimene ankayankha nthawi imeneyo a mcp ali mboma ndikumayankhula maonena kuti iyayi boma ndi lomweli anthu akamadandaula za njala ali iyayi boma ndi lomweli anthu akamadandaula za mafuta shuga ali iyayi boma ndi lomweli inu musabwerese zichewa zomayankhula kuti boma ndi lomweli mpaka 2000 2080 nothing chimene inu a dpp muchite muzingoyankha kunena kuti tili pa ground tikuthamanga kuti mavuto amene tithane nawo akamafunsa anthu kuti kodi mafutawa bwanji zili motani inu yankho lake lizikhala kuti tili pa ground tikuthamanga ndi cholinga choti mavuto amafuta athe mavuto akusowa shuga athe mavuto akusowa chimanga athe mavuto akukwera katundu daily athe ndiye muzingoyankha kuti tili pa ground tikupanga zimenezo nkhani ina imene ndimafuna kuti ndibwerese ku chipani cha dpp zikunyanseni zisakunyanseni ife tili pano ndi cholinga choti tiyankhule kuyankhula mwathamo sikumathandiza kupanga zinthu zoti anthu azikuopani sikumathandiza mutengerepo zisanzo inu achinyamata nonse amene mumasapota chipani cha dpp mutengerepo phunziro zimene zikuona anzanu aja anzanu aja akuona mavuto chifukwa cha ena ake ku chipani anthu ochepa kwambiri amene amapangisa kunena kuti anthu mdziko muno azimva kuwawa anthu mdziko muno ufulu wawo eh? ufulu wawo uzifinyidwa ndiye ndimafuna ndikudzudzuleni inu a chipani cha dpp kuli nduna ina imene yasankhidwa nduna imeneyi ikuzitenga ngati chimwendo banda nduna imeneyi ikuzitenga ngati iyoyo yafikapo ndiye ife ugogodi kapena ufiti zochita zinthu za ufiti inu achipani cha dpp muyiwuze nduna yanuyo kuti zimenezo ilekeretu ilekeretu nduna yanuyo isaononge dzina la profesa arthur peter mutharika ndifuna ndinene pano ndibweresa pano kunena kuti achipungu musaononge chipani cha dpp inu achipungu ndinu munthu wokwatirakwatira ndimafuna nnene pano chimwemwe chipungu ndi munthu wokwatirakwatira akuti amakwatira bwanji sikuti kusintha azimayi iyayi koma kusintha madera achipungu akhalapo mp ku lilongwe achipungu akhalapo mp ku thyolo makwasa achipungu athawa kukakwatiranso ku luchenza pano ali ndi mkazi wa ku luchenza ndiye ndimafuna ndikuwuzeni achipungu kuti tumikirani anthu anu akuluchenza chipani cha dpp eni ake ndi amalawi musapange zimene ankapanga chimwendo banda kumazitengera ku dpp ngati iyeyo ndi mwini wake wa chipani kuti chipani cha mcp chigwe chagwa chifukwa cha chimwendo banda chifukwa cha matama amene ankapanga ndiye ndimafuna ndikuwuzeni inuyo achipungu moyo umene muli nawo achimwemwe chipungu umene mukupanga inu ife sitikulambalalani iyayi ena amakulambalalani koma ife tikuwuzani ndimafuna ndiawuze a ben phiri ndiawuze a ben phiri kunena kuti mumukhazike pansi chipungu ngati zili nyanga kuti anamusambira mutharika ndi cholinga choti azimpasa unduna mumkhazike pansi komanso ndimafuna ndiawuze a speaker amene ali lerolo deputy speaker amene ali a victor msowa kuti victor msowa inutu kudera lanu ndinu mp ndipo kudera lanu simmasinthasintha iyayi ndiye pano musamulole uyu wokwatirakwatirayu kupita ku makwasa kukakwatira kupita ku lilongwe kukakwatira lero wakwatira ku luchenza ameneyi asatisokonezere chipani ameneyi ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti asatisokonezere chipani akuti aa mukuyankhula bwanji amunya nane kuti asatisokonezere chipani chipani cha dpp ndi cha amalawi anthu aku lilongwe avotera dpp anthu aku kasiya avotera dpp anthu aku kasungu avotera dpp anthu aku ntcheu avotera dpp chipani ichi musachitenge kuti ndi chaku- chakwa alomwe kapena chakwa chakwa chakwa chakwa ndani awa amenewa achimwemwe chipungu si cha ku thyolo chipani ichi iyayi chipani ichi musachitenge kuti ncha ku thyolo iyayi kapena chifukwa choti peter mutharika amachokera ku thyolo ndiye mukachitenge chipani ichi kuti ncha ku thyolo ndimafuna ndikuuzeni achimwemwe chipungu kuti moyo umene muli nawo musiye musaononge chipani cha dpp kaya inu anthu a ku thyolo zikunyasani chifukwa choti ndamutchula mp wanuyo okwatirakwatirayu uyu ndi munthu osakhazikika ndiye asatiwonongere chipani cha dpp amalawi ife tavotera dpp amalawi avotera profesa arthur peter mutharika ndi cholinga choti dzikoli aliyense akhale mfulu tamva kunena kuti ku state house a chipungu anyamula anthu awo nkukadzadzitsa kumeneko musadzadzedzadze ku state house anthu a ku thyolo ngati ndinu mbewa kumeneko iyayi zoti muzisokosa kumeneko mukadzadzeko nokhanokha zimenezo mm -mm. zimenezo ayi chimene chichitike ndi chani chimene chichitike ndi ichi Uh, ku state house kukhale anthu amene angagwire ntchito mwa uprofessional osati chifukwa choti amachokera ku thyolo kwa a chipungu ndiye a chipungu akanyamule anthu okwana 30 akadzadzitse ku state house iyayi tilimo munotu tilimo muno apa ndiye tikhawulisana zenizeni tagwetsa chipani cha mcp nkhani zake ngati zimenezi ndi akatundu ake ndi ifeyo tikhala pano tikuyankhula tikukuuzani tikukuwunikirani ngati simuumva ndifuna ndikuuzeni ku dpp ko ngati simuumva makamaka uthenga wangawu andinyamulire a deputy speaker amene ali a victor msowa komanso uthenga wangawu andinyamulire a ben phiri amene ali nduna yoona za maboma aang'ono kunena kuti amuwuze chipungu zomapita m'mashopu mwa amwenye nkumakatolera ndalama zimenezo mm -mm, zisiyike amuuze chipungu zoopseza amwenye mdziko muno kapena zoopseza maburundi muno mm nkhani yanga ikupita kwa chimwemwe chipungu ine ndi munyanane road ine sindimaopa kuti kapena mwina mwake nthawi inayake ndimayankhulapo za chipani cha dpp ife tili pano tikuwuzani tiyankhula mutisaka kaya mutimanga kaya mutipha koma ifeyo sitiwopa tiyene tikuuze chilungamo ngati pali ena amene amakusasatisani nkumakuuzani zokusasatisani ife sitili pano chimene tikufuna pano ku state house kugwire anthu malingana ndi uh, ma CV yawo osati kungozuzana ukatutana uko ndikupita kumeneko ngati mbewa mukazazani kumeneko anzanu ndi aja anazazanako okhaokha anthu akudowa pochoka kwa anthu akudowa aja angonyayinyako angoseterasetera makoma ndiye zimenezi zomangotutana chifukwa choti ati ndi eh, achipungu amachokera ku thyolo ndiye tikatenge anthu okhaokha aku thyolo tikazazise kumeneko mchitidwe umenewo usiyidwe bwanji mundilole kuti tisiyane pamenepa ine dj munyanane lodi ine ndimangofuna kuti ndiyankhule zimenezi komanso ndimangofuna ndikuchenjezeni inu achipani cha mcp musiye kunyowanyowa musiye kulubwalubwa musiye kulubwalubwa inu a mcp chifukwa mavuto amene akuka- akukumana ndi amalawi panopo ndi inuyo amene mwapanga inu a mcp inuyo inuyo inu a mcp inu musiye musiyiretu kunena chifukwa zonsezi mabala onsewa sitinathe miyezi itatu sitinathe miyezi folo sitinathe olo half chaka ndiye musamabwere pano kumanena kuti iyayi takonzani izi takonzani izi inu musakakonza bwanji musakakonza bwanji mmesa timati tikakuwuzani kuti konzani izi simukamva mmatitumizira anyamata azikwanje mmatikhapa mmapanga zimene inu munkafuna ndiye lero muzikabwera pano muzikati huwa huwa huwa